ọ na-abụ ọnụ na-eri ọ na-atụ ire ire na-arakwa ọnụ mana ọnụ rigide wee fatọrọ n'eze ire agaghị enwe ezumike wee ruo mgbe ihe fanyere n'eze pụrụ maka na onye na-etu onye ohi aha so edunye ya ohi ntị adịkwa agwa ọjọọ anaghị ekwe nwaanyị lụọ di o nweghị agwa ọjọọ tekarịrị nwaanyị ure na-abụghị ime aka abụọ Uchechi ka ọ na-abụ ọ pụọ buru ọtụtụ ihe oriri bata ya na nne ya na-eri o nweghị mgbe nne ya ji emepe ọnụ jụọ ya nwa m kedu ebe ihe ndị a si ọ maara ọfụma na ọ bụghị ahịa ka Uchechi na-azụ nke o ji arụ ọrụ kama ọ na-abụ Uchechi pụọ mba nne ya ga-abara ya abụrụ ịtụnye ahịa nna ị batama biko gotatụ azụ ndụ achọrọ m itekọrọ ofe mana azụ adịghị n'ime ụlọ onye a na-atụ ahịa o nweghị ego e nyere ya kedu ebe i si chee na nwa ahụ ga-eweta ego ọ ga-eji wee gotasị ihe ndị ị na-atụ ya ihe ndị a bụ ihe ga-eme nwa ahụ ma o meghị aka ntụtụ o some nwoke Uchechi emekatara ihe o wee ma ya ahụ o wee buru aka ahụ wee lụọ di ị mara na anaghị eme aka ekpe na nka ọ malite n'akpa ego di ya kama ọ ga-ana ya ana nwoke gụcha ego denwe ọ gaa mgbe ọzọ gụọ ọnụ ọ bụghị etu o si deme ya na mbụ ka ọ ga-ahụzi ya o deme 50 ọ gaa ọ hụ 30 ọ jụọ nwunye ya ọ gọọ ụkwụ ya na aka ya e jirile maka ya chụla nwa nọ be ha mana ihe na-ebe ka na-ebe di ya emecha deme CCTV anaghị ahụ anya Uchechi agara gaa wee ka o si ewe di ya mara ụma jụọ ya ọ gọọ ụkwụ ya na aka ya mgbe ike gwụrụ ya bụ oge di ya gosiri ya ka o si wee mee ya bụ ihe ikpe ewere ma ọnụ agba ehuru ike akwụrụ ọtọ gwa Uchechi di ya baa mba dụọ ọdụ ma were ịhụnanya o nwere n'ebe ọ nọ kpakọrọ ya sị ya nke taa gaa sị ya ma ọ bụrụ na o nwere ihe dị ya mkpa ya metụọla ya ọ bụ na ya nwere ike ime nwunye ya emere ya mana ị mara na na ihe na-esi nkapị isi dị ya n'ime ọkpụkpụ na o nweghị ụdị mmiri zoro maa ya ga-amachapụ ya Uchechi nụchara ihe di ya pụrụ wee baa n'ime ahịa ihe ahụ na-akụrụ ya ekwe amalite kụwara ya ekwe ọ gaa zuru bone straight ahịa ya n'aka kpacham aka na-abụ aghọ ọnya otu aka emee ya ihe akaja gbaa sọ odogwu ọtọ ihere ekwe di ya welite ihu oge ọ hụrụ ya bụ ihe onyonyo ebe a gbara nwunye ya ọtọ ọ gaa luo mmanya tinye ya akwụkwọ ube bugara ndị ọgọ ya ị mara ihe ọ pụtara etu a ka agwa ọjọọ si gbachuo Uchechi ọ lakpuotado nne ya na ọ bụ nne ya nyụrụ ya bụ ihe na-esi onye ọbụla gara jụọ ese maka ọlụlụ ya ndị mgbachu akarịa etu a ka o si wee tọ n'aka nne gee m ntị ị bụrụ onye nne ebe ị ma na o nweghị ihe nwa gị na-arụ ọ na-ebutere gị nta na-ebutere gị imo gịnị mere na ị gaghị eji oge chụọ ewu ojii mgbe ihe ka dị kedu ihe mere na ị gaghị ewepụ aka enwe n'ofe mgbe ọ na-aghọbeghị aka mmadụ n'anya onye ọbịa ka o siri ka njọ bụ na e jide ya n'ohi ọ bụghị sọ ya ka ọ metụtara kwa ezinụlọ unu ka a ga-asị na unu bụ agbụrụ ohi mgbe ahụ ọ gbasa ụmụnne ya ndị ntakịrị mana gịwa bụ nwa agbọghọbịa ọ bụrụ na ọnọdụ ezinụlọ tinyere gị n'ọnọdụ ahụ mere i ji eme aka ntụtụ ma ọ bụ esogharị nwoke buru ya n'obi na o nwee ihe mere gị echi ezinụlọ gị ahụ ga na-aga n'iru without you they can still survive without you ekwela ka obere ihe na-adịghị ihe ọ bụ mee gị ka ị tọ n'aka nne mmetọ nwa ọgaranya ka ogbugbu ya taa ka bụkwa gboo ọ na-abụ onye m gwara anụ m hụkwa mgbe ọzọ nke ga-abara ya uru m gwakwa ya ntị adịkwa ya gazie